a gwɛlɛn kɔfɛ ni sindi kɔfɛ ni ala subhana wa taala tɔgɔ barikama ye an bɛ ala subhana wa taala tanu ka ala waleɲumanlɔn ka barika da ala subhana wa taala ye masa ɲuman masa min ye furu ladaga o ye mun ye ka muso ye ka ɲɛbɔ a fɛ kuma ka se a somɔgɔw ma kabila fila ka diɲɛ ala ta kɔ ka muso d'i ma laadaw ni furu nafolo saralen kɔfɛ an k'o ma ko furu ala ye furu daga cogo min na a ye furu sina n'o ye tolon ye jɛnɛya an b'a fɔ ten a y'o haramuya n tɛ muso furu k'a se t'i ye kɛnɛya b'i la o kuma se t'i ye fana k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ musow ma o desiziyɔn ta k'i b'o kɛ ala subhana wa taala ye o fana haramuya o la n'i y'a ye an b'a daminɛ ni nin ye an bɛna kuma fɛn min kan o de ye denw jogo doli ye an ye walanda dɔ di yan ka kɔrɔ an kumana jogo don nafa kan nafa min bɛ sɔrɔ denw jogo doli la denmaya kan ani jamana kan bi walanda ye jumɛn ye an bolo an b'a fɛ ka sira dɔw di an badenw ma n'ala subhana wa taala ye sira minnu nɔgɔya an ma o bɛ kɛ sababu ye ka an dɛmɛ an denw jogo doli la o la alisilamaw an b'an ka sigi in ka barika ɲini a la ni sɔli ye kisi ni nɛɛma banbali an b'o ɲini fonisere faama fɛ a k'o kɛ an ka sababu ɲuman ye n'o ye muhamadu mustafa ye sallallahu alaihi wasallam salatu in ka kɛ sababu ye ka barika don an ka sigi in na ala k'o k'an ye ɲɔgɔn faamuya ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen silaman ye bɛɛ b'a dɔn den jogo don baara nɔgɔn tɛ i n'a fɔ an bɛ waati min na yɛrɛ waati in silaman in bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ denw ka ko kɛla an bɛɛ lajɛlen bolo i n'a fɔ sɔɔri yɔrɔ bon kɔnɔ bamananw b'a fɔ kuma dɔ ma ko sɔɔri yɔrɔ bɔnkɔnɔ o kɔrɔ i ye fɛn nafama dɔ sɔrɔ a diya kojugu i ye i t'a fɛ maa ɲɛ ka d'a kan e donna n'a ye so kɔnɔ i y'a sɔɔri yɔrɔ dɔ la k'a dogo pour que mɔgɔw ɲɛ kan'a ye dɔ kan'a ta i kɔfɛ a nafa bonya kojugu fɛ ɔ e de mako sera o fɛn ma i nana o de ɲini k'o ɲini o tɛ ye kɔnɔnafili min bɛ k'i kan a bɛ fɔ o de ma ko sɔɔri yɔrɔ bɔnkɔnɔ bon dentigi bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ten an ka waati in na bɛɛ kɔnɔnafililen bɛ den kɛla sisan n'i ye den sɔrɔ furu kɛlen kɔfɛ nafa kelen pe o de bɛ sɔrɔ a la cɔri yɔrɔnin kelen jɔrɔ tɛ min na sɛgɛn t'a la furu kɛla den sɔrɔla nafa kelen bɛ yen bɛɛ lajɛlen b'o sɔrɔ sɛgɛn tɛ nafa min sɔrɔli la miiri yɔrɔ janya t'o la o de ye mun ye k'a fɔ i bɛ bɔ densɔrɔbaliya kunfan kɔnɔ i tun bɛ mɔgɔw sigilen ye ka baro kɛ e b'a miiri waati bɛɛ k'o bɛ ka e de ka kuma fɔ parce que den t'i fɛ n'i ye dɔ den ci a cilen kɔfɛ n'a bɔra e ka ci la n'a masa dɔ y'a wele e hakili la ko o bɛ ka e de ka kuma fɔ mun kosɔn e ye dentan de ye i y'u ka den minɛ ka ci a ma bɛn o ma ni y'a ɲɔgɔnna tigɛrɛma ko ni a dɔgɔyama ko e bɛ bɔ o kunfan kɔnɔ n'i ye furu kɛ ka den sɔrɔ n'o tɛ o kɔ ko o ko bɛ denko la o kɔfɛ silamɛya bɛɛ lajɛlen ka gbɛrɛ wa bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo wala an bɛ wala an tɛ de la parce que i m'a dɔn a bɛna kɛ min ye o yɔrɔ kama an y'a sɔrɔ k'a fɔ an ka fɛn di badenw ma fɛn min tuma dɔ n'an taara o fɛ ala b'an bɛɛ an sen ma o la silamɛ in an b'a daminɛ ni fɛn jumɛn ye silamɛ ka kan ka fɛn min dɔn o fɔlɔfɔlɔ an k'o ma al-ibtila al-ibtila silamɛ y'a lɔn k'a fɔ i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajarabili don i ka ɲɛnamaya bɛɛ n'i y'o lɔn k'o sabati o la n'i donna duniya ko o ko la i b'i cɛsiri o la i ka cɛsiri kɔfɛ n'i nana ka na kunnafoni min sɔrɔ o kɔfɛ i b'o ta ni ala ye k'a dɔn ala subhana wa taala ye o da e kan k'a dɔn ala yɛrɛ kɛcogo ye o ye ɲɛnamaya kɔnɔ ala yɛrɛ y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a'udhu billahi mina shaitani rajim ahasiba nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ala ko yali mɔgɔw y'a jigi de k'a fɔ olu ka to yen bɛɛ lajɛlen k'a fɔ dɔrɔn ne limaniyalen don ka taa sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala tɛna an lajarabi ka an kɛ ka filɛ wa ala ko k'an k'o kuma to yen dɛ an ka bɔ o la pewu walakad fatanna alladina min qablikum ala ko minnu tɛmɛna an ɲɛ mamadu n'a ka sahabaw ko don a ko ale ye olu lajarabi bɛrɛbɛrɛ lajarabili kun ye mun ye ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala y'o fɔ ala ko ale b'an lajarabi ka filɛ k'i to i ka limaniya ja la den dɔ bɛ sa k'i to i ka silamɛya ja la fa bɛ sa ba bɛ sa nafolo bɛ tiɲɛ wa hakɛda ala ko ale t'o kɛra dɔwɛrɛ kosɔn minnu ye tiɲɛtigiw ye u ka limaniya la n ye silaman ye minnu ye tiɲɛtigiw ye o kan minnu bɛ sabati fɔɲɔ wulila u bɛ sabati tile bɔla u bɛ sabati u ka ala dɔn kan ale bɛ n'olu woloma lɔn ka bɔ nkalontigiw la minnu bɛ silamɛya la ten mɔgɔw fɛ ala ko a bɛ an lajarabi pour que a k'o woloma dɔn o la an y'a lɔn o la k'a fɔ an bɛ walanda min kunna n'o ye denko ye ani denw jogo doli duniya lajarabi ko dɔ don ala ka den d'i ma walama a kana d'i ma silamɛ nin fila bɛɛ ye lajarabi i kana den sɔrɔ i bɛna mun fɔ ala ye sabali jumɛn bɛna k'i la ala b'a fɛ k'o dɔn e bɛna den sɔrɔ jurukɔrɔta jumɛn bɛna k'i la denw lamɔli la jurukɔrɔta jumɛn bɛna k'i la denw ta jogo dɔli ɲɛɲinini siraw la ala b'a fɛ k'o dɔn o la silamɛ ka kan k'a lɔn fɔlɔ duniya yɛrɛ ko bɛɛ ye lajarabi n'i k'o lɔn ka sɔrɔ don musoko la n'i nana fɛn min sɔrɔ a la a bɛ kun i la mais e m'a dɔn ko nin bɛɛ lajɛlen lajarabi e kɔni fɛ dɔrɔn n'i ye muso ɲuman ye a jogo jali a ka silamɛya jali ye n'i y'a furu dɔrɔn i bɛ n'i sɛmɛ i da wala kuma na n'a kɛra ten n'i ye o fasɔn furu n'i nana don so kɔnɔ k'i ɲɛ tana ye k'i tolo tana mɛn silamɛ in o bɛ digi i la kojugu ka tɛmɛ mɔgɔ kan min tun labɛnna k'a ko kɔnɔ o la an y'a dɔn ko lajarabili o b'an kan ala yɛrɛ o de fɔ kuranɛ kɔnɔ wa nablukum bi sharri wal khayri fitna a ko a bɛ an lajarabi ni juguman ye cogoya min na a ko hɛrɛ fana ye juguman ye ten an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ silamɛ nin lajarabili juguman ala k'an kisi o ma n'an lajarabila ala fɛ ka limaniya kɔn a ɲɛ ala k'o k'an ye silamɛ nin n'an bɔla yen n'a fɔra ka ban ko denw jogo don o b'a yira le k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ kɔn denw jogo doli ɲɛ o de ye mun ye o de ye furu ye o de ye furu ye e fana b'a fɛ ka den jogo don den bɛna jogo de furu de kɔnɔ o b'a yira na k'a fɔ furu ye sosiyete de ye sosiyete min ele n'i muso de bɛna k'a kɔnɔ denw bɛna na fara aw kan de ka kɛ aw dɛmɛbaga ye sosiyete ni lɔli la donc e de ye sosiyete ɲɛmaa ye donc société kan ka taa taasira min fɛ du kan ka taa taasira min fɛ e de bɛ n'o sɛbɛ pour que ni dudenw nana i ka bɛɛ lajɛlen ka place jira a la u ka baara kɛ ka bɛn i ka hakilinataw ma donc fɛn min bɛ ban lajarabi la an bolo a bɛ fɔ o de ma ko zaka u nafs walima n'an m'a fɔ ten an b'a fɔ al-qudwatul hasana e min ye denbaya tigi ye e min b'a fɛ ka muso ɲini ka furu ka denw sɔrɔ ka sɔrɔ ka bɛn denw jogo doli ma e b'a fɛ i musow n'i denw ka kɛ cogoya min na n ka cɛ e de kan k'i jija ka kɛ o ye fɔlɔ ka sɔrɔ i ma muso furu ban ka sɔrɔ den ma na ban i b'a fɛ den ka kɛ fɛn min ye i b'a fɛ jogo min ka ye den na e de bɛ o jogow ta fɔlɔ i b'a fɛ den ni ala ka kɛ cogoya min na musow ni ala ka kɛ cogoya min na u ka alako in ta cogo min na e yɛrɛ de ka kan ka kɛ ten fɔlɔ i b'a fɛ denw ka ɲɛmɔgɔw bonya cogoya min na denw ka sigiɲɔgɔnya baara baara cogo min na denw ka masaw ta ta cogoya min na e yɛrɛ de ka kan ka kɔn denw ɲɛ o baarali la n'o kɛra ni denw nana kumakan bɛ fara sisan misali kan i ma ala subhana wa taala ye n'a kumana kuranna kɔnɔ ɲɛ o ɲɛ muhamadu ma a bɛ na ni misali dɔ ye k'a fɔ a ye mamadu n ye nin f'i ye taa nin kɛ i m'a ye minnu y'a kɛ ka kɔn i ɲɛ n ye nin d'u ma minnu ma sɔn nin ma ka kɔn e ɲɛ n ye nin k'u la kuranna bɛɛ lajɛlen ye nin ye fihi khabaru man qablakum wa hukmu ma bainakum ala subhana wa taala ko kuranna ye fɛn min ye ala bolo o de ye minnu tɛmɛna an ɲɛ olu kibaruya fɔ an ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kiti kuranna y'o ye o tuma na fɛ silama sani i ka furu ka denw sɔrɔ ka bɛn denw jogo doli ma e yɛrɛ kan k'i yɛrɛ laɲa ala subhana wa taala y'o de kɛ ni muhamadu manton ye ala b'a dɔn kuranna bɛna di muhamadu manton ma laɲini min bɛ kuranna kɔnɔ ala fɛ laɲini min bɛ silamɛya la ala subhana wa taala fɛ ala ye a laɲini bɛɛ lajɛlen sabati muhamadu la a y'a laɲini bɛɛ lajɛlen sabati muhamadu la ka muhamadu ka ala dɔn k'o s'a dan na muhamadu ka ala ɲɛsiranya k'o s'a dan na muhamadu ka ala bato k'o s'a dan na muhamadu ka hadamadenya n'a ka mɔgɔya k'o fɔ k'o se a dan na fo ala subhana wa taala nana muhamadu makili a makili ni fɛn jumɛn ye ala ko innaka la ala khuluqin azim a ko muhamadu i bɛ jogo de kan jogo min ka bon muhamadu e yɛrɛ bɛ jogow sanfɛ de parce que ala ko li innaka la ala khuluqin adim mamadu k'i bɛ jogow de sanfɛ jogo ɲumanba minnu bɛ yen e bɛ olu sanfɛ c'est à dire i ye dan kari jogow la yɛrɛ de jogo sanfɛta yɛrɛ de b'i la mamadu jogo ka ɲi i ye sigiɲɔgɔn ɲuman ye i ye furuɲɔgɔn ɲuman ye wa hakada i ye jɛɲɔgɔn ɲuman ye maa min fana jɛna n'i ye jago bolo ma i y'o kɛbaa ɲuman ye mamadu i jogo ka ɲi ala sɔrɔ ka na fɔ silamɛw ye laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana a ko silamɛw maa o maa muhamadu le kɛla aw fɛ misali ɲuman ye nɔdobaga ɲuman dugalen mɔgɔ bɛ mɔgɔ min filɛ ka ladi kɛtaw la ani fɔtaw la ala subhana wa taala ko k'an kana t'o ɲini yɔrɔ si ko muhamadu bɛ anw wasa o la mun kosɔn ala subhana wa taala ye muhamadu jogo dɔ de k'a ɲa pour que lɔ min na muhamadu bɛna a fɔ anw ye ala ko an ye nin de kɛ an yɛrɛ ɲɛ b'a la muhamadu y'a kɛ k'a s'a dan na muhamadu bɛna a fɔ anw ye lɔ min na ko ala ko k'an kana nin kɛ an yɛrɛ b'a ye muhamadu sen t'o la pewu i n'a fɔ don dɔ la ka muhamadu ka jogo ɲumanya jira jogo min n'a ɲɔgɔn tun ma deli ka ye maka kɔnɔ o jogow de yela muhamadu la ka kɔn a ka kuranɛ fɔ makaw ye muhamadu ye a jogo de jira fɔlɔ makaw la ka kɔn kuranɛ fɔli ye u ye mun kosɔn ni kuranɛ nana ka na fɔ u ye n'u ye jogow ko mɛn a kɔnɔ u y'a lɔn ko ko gbɛlɛn tɛ mun kosɔn ni ko gbɛlɛn tun muhamadu tɛ se k'a kɛ u b'a dɔn o la jaa nin bɛ se ka kɛ le parce que u y'a ye muhamadu la ka sɔrɔ u m'a mɛn fɔlɔ ko ala ko ten don dɔ la muhamadu ni sahabaw u sigilen bɛ u ye yɔrɔ min labɛn k'a kɛ u yɛrɛ fɛ alabato yɔrɔ ye olu sigilen bɛ yen burusi kɔnɔ arabu dɔ ale bɔra burusi kɔnɔ i b'a dɔn fɛn min bɛ kɛ duguba kɔnɔ o kibaruya se man di an ka burusi kɔnɔnaw la pour que bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama donc ale bɔra burusi kɔnɔ a nana a bɛna mago dɔ dilan maka kɔnɔ silamaya nalen don diinɛ min don ale t'a kalama ale kɔni ye jama dɔ lajɛlen ye u sigilen bɛ u bɛ kuma na u bɛ baro la dɔ b'a fɔ dɔ b'a lamɛn ale kɔni gɛrɛl'u la dɔrɔn ale y'i jɔ dɔɔni dɔɔni sugunɛkɛ y'a sɔrɔ jalaminɛ ale y'i jɛngɛ dɔrɔn muhamadu ni sahabaw bɛ seli yɔrɔ min na a y'i jɛngɛ kɛrɛfɛ ayiwa k'a kunta bɔ a ye sugunɛ kɛ a bɛ sugunɛ kɛla waati min na sahabaw panna ka wuli u b'a fɛ k'a minɛ u b'a bugɔ de parce que a bɛ tiɲɛni de kɛla olu fɛ u bolo sera a ma dɔrɔn ala kira ko k'u y'a bila u y'a bila kira ye yamaruya di cɛ ma k'a k'a ka sugunɛ tɔ kɛ k'a ban pewu cɛ ye sugunɛ kɛ waati min na a banna min b'a bolo a y'o bila a kun ala kira sɔrɔla k'a fɔ sahabaw ye k'u ka ji ɲini hali n'a kɛra so ɲɛ kelen ye u ye na ka n'a kɛ sugunɛ kan k'a bɛ taa ni sɔfɛ ye o kɛra cɛ min na cɛ in ye jateminɛ kɛ ɔhɔn ale ye sugunɛ kɛ o ma fana ale tilalen kɔfɛ sugunɛ na ale y'a kɛ minnu ka yɔrɔ la ko olu de ka ji ɲini k'a bɔn a kan o bonyana cɛ hakili ma kosɛbɛ cɛ ye alakira ɲininka ko mun nana ni nin ye maka kɔnɔ yan parce que ale bɛ burusi de kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ale bɛ bɔ maka don min na ka taa burusi kɔnɔ fɛn min bɛ maka kɔnɔ a b'a dɔn dantɛmɛ de bɛ yen bɛnkanni min bɛ se min na o b'o sago la alakira ye silamɛya ɲɛfɔ a ye aa a ko alakira ma ko n b'a ala deli ko ala ka hinɛ ne ni e fila la ko a kana hinɛ ninnu tɔw la mun na parce que u tun b'a fɛ k'ale bugɔ alakira ko a ma ko ala ka hinɛ ka bon ni bɛɛ lajɛlen ye o la a kɛra cɛ min na cɛ y'a faamu ko ko kura nana maka kɔnɔ n'o ye silamɛya ye a kɛra sahaba minnu ɲɛnɛ olu fana y'a faamu k'a fɔ jaa ala kira mako bɛ jogobaw de la kira ye sabali jira u la ka muɲu jira u la ka ɲɔgɔn dɛmɛ yira u la n'o tɛ ala kira tun b'a fɔ ten a y'a bila u y'a bila min kɛ n'a ye sugunɛ kɛ k'a ban a kisira bugɔli ma ala kira tun b'a fɔ bon e ka ji ɲini sisan ka na ɲɛgɛnɛ in ko mais kira m'o kɛ kira ko sahabaw de k'a kɛ k'a yira k'a fɔ min ye sugunɛ kɛ nin a degulen don maa dɛsɛlen don o tuma a y'a dɛmɛ a ye sugunɛ ko ka bɔ yen n b'a fɛ ka mun f'i ye n ko i ma koɲa filanan min n'i b'a kɛ ka kɔn denw ɲali ɲɛ pour que o k'i dɛmɛ denw jogo doli la o filanan ye e yɛrɛ ka ɲali de ye i b'a fɛ i ka denbaya ka kɛ kɛ cogoya min na a to o ye ye e la fɔlɔ ka sɔrɔ denbaya ma na parce que a tɔn caman na ni muso nana e sɔrɔ cogoya min na diinɛ na a bɛna kɛ ten de ni muso nana e sɔrɔ cogoya min na adamadenya na a bɛ kɛ ten de donc a to i ka kɛ misali ɲuman ye ala subahana wa taala ye ala kira kɛ ten de sallallahu alaihi wasallam a b'o ɲɛ kelen ma don dɔ la ala kira sallallahu alaihi wasallam yahudiyacɛ dɔ tun bɛ madina kɔnɔ walima maka bɛɛ lajɛlen bɛ yahudiyacɛ in dɔn don o don sɔgɔma a bɛ bɔ baara wɛrɛ t'a la k'a bɛ muhamadu de ɲini k'ale bɛ muhamadu faga baara wɛrɛ t'ale la o ko bɛɛ bɔra a kalama don dɔ la kira sigilen bɛ a nɔgɔlen bɛ ni sahabaw ye yahudiyacɛ kun bɔra sahabaw y'a ye ala kira fana y'a ye kira ko sahabaw ma k'an ye wuli k'an jɔ ko dunan dɔ bɛ na an fɛ bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ ala kira y'a ka disa bɔ a sara la ka disa in fɛnsɛ dugu ma n'o y'a ka langana ye yahudiyacɛ nana ka na se a kabakoyala mɔgɔw wulila k'u jɔ ale bɛ na kira ye disa fɛnsɛ yahudiyacɛ ye ala kira ɲininka aa fɛn min bɛ ne ni e cɛ e b'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ ne bɛ yala kɛ e de ɲini n b'i faa ni n y'i ye ni n ka bamuru ye ɔ ne bɛ na e ko sahabaw ka wuli ko ka ne kunbɛn k'o ɲuman kɛ ka tila ka disa fɛnsɛ ko ne ka n sigi o kan aa muhamadu a ko nin kabakoya dɛ kira ko a ma ko anw ka silamɛya de ye nin jira an na dɔrɔn ala kira ye jogo de jira mɔgɔw la ka sɔrɔ ka na kuranna fɔ u ye donc kuranna bɛ f'u ye don min kama u b'a dɔn o la k'a fɔ kuranna de bɛ ka kuranna ɲɛfɔ olu ye kuma kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ min ye kuranna kalan k'a dɔn k'a baara pewu k'a ban o de bɛ ka kuranna ɲɛfɔ u ye donc a mɛnni tɛ gɛlɛya a faamuyali fana tɛ gɛlɛya a baara tɛ gɛlɛya denw nana e sɔrɔ ka ban i bɛ seli u b'o de ye so kɔnɔ n'e ko don min na k'an ka taa seli denw b'a dɔn nin y'an ka baarakɛta de ye denw nana sɔrɔ ka ban e b'i sigiɲɔgɔnw gasi sigi n'i k'u ma don min na a kana kule sigiɲɔgɔnw dalen don denw b'a dɔn nin de ye kɛta ye parce que an baba bɛ ten de wa hakɛ la ala ma hɛrɛ kɛla ye o la sɔrɔma ye n'an bɔla yen an bɛ na dugawu la o de ye samasen sabanan ye silamɛ kan k'i cɛsiri min fɛ ka kɔn muso yɛrɛ furuli ɲɛ ka kɔn denw nali ɲɛ i bɛ dugawu kɛ i bɛ fɛn min fɛ e b'a fɛ denbaya ka kɛ cogoya min na i bɛ muso sugu min fɛ i bɛ den sugu minnu fɛ e b'a fɛ i ka contribution ka kɛ min ye silamɛw ka ɲali la i b'o ɲini ala fɛ dugawu la ala n b'i deli muso sugu nin ni nin den sugu nin nin o di ne ma n b'i deli o la i bɛ dugawu k'o la kosɛbɛ i n'a fɔ ala ye ciden minnu ci a y'olu fisaya ni anw ye fisamadiya ye ala de ta ye n'a ye min fisaya min ye o ka fisa o ye ala ye nabi ɲumanw de kɛ nabi ɲuman ba kɛmɛ ni mugan ni naani olu de ka fisa ni adamadenya bɛɛ ye wa ala nana ka na ciden kɛmɛ saba ni tan ni saba bɔ olu kɔnɔ nabi wa rasul nabi ɲuman ani ciden différence jumɛn b'olu ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ o la différence fitinin nabi ɲuman maa ɲuman don ala kira mɔgɔ ɲuman don nka an b'a fɔ o la kullu rasulin nabi wa laysa kullu nabi rasul ciden bɛɛ ye nabi ɲuman nka nabi ɲuman bɛɛ tɛ ciden ye nabi ɲuman ale ye jɔn ɲuman de ye ala b'a laɲa ka taa sira ɲuman bila a kɔrɔ mɔgɔw bɛ tugu a kɔ a jogow la mais ala ma yamaruya d'a ma ko a ka laseli kɛ kitabu ma jigin a ma mais ciden ala b'ale kɛ jɔn ɲuman ye mɔgɔw bɛ se ka tugu a kɔ a jogo nɔfɛ ala bɛ ban ka yamaruya d'a ma ko n ka ci lase n bɛ min fɛ dugukolo kɔ k'a fɔ adamadenw ye ala bɛ ban k'a dɛmɛ ni kitabu jigita ye k'a d'a ma nin de ye différence ye nabi ɲumanw ni cidenw cɛ ala ye nabi ɲumanw kɛ mɔgɔ waa kɛmɛ ni mugan naani ka na cidenw kɛ mɔgɔ kɛmɛ saba ani tan ni saba ka na mɔgɔ looru bɔ kɛmɛ saba ni tan ni saba la ko ulul azm n'o fɔlɔ ye nuh musa wa isa ibrahim muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mais silamɛw ninnu ma to yen k'a fɔ ala ye anw fisaya ka ban u ye dugawu kɛ de u kɔ ye zakariya u ye dugawu kɛ a kɔ ye nabila ibrahima ye dugawu k'a kɔ ye an y'a lɔn zakariya ani nabila ibrahima ala ye olu lajarabi u ma kɔn ka den sɔrɔ mais u ma fara n'u bɛ ala wele rabbi habili mina salihin rabbi habili zuriyatan tayyiba innaka sami'u du'a zakariya ka nin dugawu kɛ waati bɛɛ ala subhanahu wa ta'ala b'a ala deli waleya ɲuman na donc an bɛ dugawu tugu nin de la n'o kɛra ala subhanahu wa ta'ala n'a bɛna latigɛ k'an ye i b'a sɔrɔ nɔgɔya bɛ don latigɛ la silama n'an bɔra dugawu la k'i bɛ fɛn min fɛ i k'o fɔ ala ye min bɛ gban o la n'o ye samasen naaninan ye an b'a fɔ ikhtiyaru al-labinati al-ula lil-usra biriki fɔlɔ min n'o ka kan ka da soubassement na ka sɔrɔ ka na denbaya wuli o kan o biriki fɔlɔ an b'o wele de ko furuɲɔgɔn furumuso furumuso silamɛ in o bɛ woloma de muso ka ca bɛɛ t'a bɛɛ furu cɛ ka ca muso tɛ sigi a bɛɛ kun e de b'a filɛ musow la min n'i ka taabolo bɛ taa i b'o de sugandi muso fana bɛ ten cɛ mana na i ma n b'i furu a lajɛ a la taasira jumɛn b'a bolo n'i bɛna sɔn walima n'i kɛra denbayatigi ye mɔgɔ nana i nɔfɛ i denmuso ka ko la a lajɛ fɔlɔ maa sugu jumɛn don i ka sɔrɔ ka kun di i denmuso dili la o ma

kira ko a sɔn caman na muso furulaw olu bɛ muso furula koɲa naani kosɔn fɔlɔ an ye hadisa nin fasari k'a fɔ alakira ko ko muso bɛ k'an ye muso furu koɲa naani kosɔn la kira ma yamaruya di alakira bɛ ka kibaruya de di an ma kibaruya kɔfɛ ale yɛrɛ bɛ min fɛ a bɛ sɔrɔ k'o la a kan kira ko muso furulaw sɔn caman na u bɛ muso furula koɲa naani kosɔn dɔ bɛ muso ye k'a furu ko a cɛ ka ɲi dɔ bɛ muso ye k'a furu muso ye k'a furu ko danbetigi lo danbetigiya kɔrɔ ye mun ye alimami den don seliwelila den don minisiri den don directeur den don wa hakaza lɔyɔrɔba bɛ a masaw bolo an b'o de ma ko danbetigi a naaninan dɔw bɛ muso furula puisque silama ɲuman don a ka diina ka ɲi alakira ko nin de ye muso furulaw ŋaniya ye nin de ye muso furulaw fɛla ye ale bɛ min fɔ an ye sa fazfar bidati din kira ko n bɛ min ɲini a fɛ a ye diinatigi choisi tazfar yadak n'i ka diinatigi choisi ko i b'a fɛ ka denbaya sugu min sigi ko i bɛ ɲɛ sɔrɔ o ma n'i ka diinatigi choisi ko barika bɛ don i ka so kɔnɔ n'i nana muso choisi diina tɛ muso min na ala kira ko k'i bolokolon bɛna bɔ i nɔyɔrɔ tɛna ye diɲɛ na kiyama fana i bɛna bɔnɔ dɛ kira kumakan don sallallahu alaihi wasallam maa ala kira ka kuma in silama in o t'a yira k'a fɔ mɔgɔ kana muso cɛɲuman furu o t'a yira k'a fɔ mɔgɔ kana muso nafolotigi furu o t'a yira k'a fɔ mɔgɔ kana muso danbetigi furu dɛ kira ka kuma bɛ mun yira la ele bɛna fɛn o fɛn de ye musoko la k'o de ka di ile ye ni musojan de ka di i ye kira ko i ye muso jamujan diinatigi ɲini k'a furu ni muso cɛɲuman de ka di ile ye muso cɛɲuman diina bɛ min na k'i y'o ɲini k'a furu ni muso nafolotigi de ka di ile ye muso nafolotigi diina bɛ min na k'i y'o ɲini k'a furu nka an b'an jɔ yan k'an hakilinata don nin yɔrɔ in na n'o ye muso nafolotigi ɲini ye k'a furu silama in min ka fisa o de ye mun cɛ i ka muso furu ka don i ka so a nana to baara la ala k'a harijigɛ foni a kɛra fɛntigi ye i fɛ silama in o cɛ ka ɲi n'a bɛɛ ye kelen ele tora i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala nana to a ka masaya la ka t'i ni muso nafolotigi dɔ taasira bɛn ɲɔgɔn ma a nana ɲɔgɔn furu o fana ka ɲi mɛ cɛ k'a nata kɛ nata wɛrɛ tɛ e la fɔ ne ka muso nafolotigi de sɔrɔ k'a furu silama ye aa an ka cɛkɔrɔbaw ka taasira la o tɛ ko cɛ ɲumanba ye bari ala subhanahu wa ta'ala ko kitabu kɔnɔ arrijalu qawwamuna ala nisa ala ko cɛw de kan k'u jɔ ni musow kunko ye nka ni cɛ min yɛrɛ wulila baara wɛrɛ t'ale la ko fɔ ale ka muso nafolotigi de sɔrɔ k'a furu o b'a yira de k'a fɔ nin aya in baara ko tɛ e kɔnɔ kɔni ɔhɔn n'e nana taa fɛn min sɔrɔ e ka so kɔnɔ e yɛrɛ de y'o ɲini dɛ ala ko an ye lɔ ni musow ye e ko k'i bɛ muso nafolotigi ɲini na ko k'o furu minisiri ɲini na ko k'o furu o kɔrɔ ye k'i ma pɛrɛ ka muso dɔ kunko ta dɛ e ma pɛrɛ ka jɔ ni muso dɔ ka ɲɛnamaya ye dɛ o la silama in an bɛ nin fɔ an tɛmɛsenna o la muso ka suwandi ala kira sallallahu alaihi wasallam o ɲɛ kelen ma furucɛw ka suwandi denmusow ye kira ko idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fasawwijuhu a ko ni maa nana aw ma a bɛ furu ɲinina aw fɛ a b'i denmuso de ɲinina a b'i dɔgɔmuso de ɲinina wa hakada tardawna khuluqahu wa dina n'a jogo ye aw diya a n'a ka diina kɛcogoya fasawwijuhu kira ko an ye muso furu a ma fa in lam taf'alu kira ko n'an m'a kɛ takun fitnatun fasadun kabir ko fitina bɛna wuli dugukolo kɔ kan a fana bɛ kɛ tiɲɛniba de ye lajarabili n'an ma muso di jogo ɲumantigiw ma ka muso di diinabatigiw ma k'an denmuso furu olu fasɔn ma kira ko fitina bɛna wuli mun de kosɔn musow bɛna taa bila bila yɔrɔ la o ni bila yɔrɔ min man kan jagoya ye mankan wulili ye ɛɛ ala kira denmuso n'o ye sayidatu fatuma ye a mɔden dɔ tun bɛ yen n'a fɔra ko zeyinul abidin cɛ dɔ nana ale sɔrɔ yen don dɔ la a ko faama n'o ye zeyinul abidina ye a ko cɛ caman de bɔra n denmuso kɔ ne yɛrɛ bilala kunfan na n bɛ n denmuso di min ma n m'a dɔn dɛ ɛ zeyinul abidina ko a ma a ko nin tɛ kuma jan ye a ko t'i den di ala ɲɛsiranbaga ma t'i den di ala ɲɛsiranbaga ma a ko n'a y'i den kanu a n'a ka ɲɛnamaya bɛ diya n'i den nege bɔr'a la don min na k'a t'a tɔɲɔ o ye ala dɔnna ye zeyinul abidina y'a fɔ cɛ ye donc o b'a yira an na silamaw k'a fɔ n'an b'an denmusow di mɔgɔw ma an y'u lajɛ jogo fan fɛ an y'u lajɛ diina fan fɛ ala m'an bɛnna an sen ma o la o kɔ silama in e b'a fɛ ka muso sugu min furu i y'o ye k'a choisi a jali ye woro tɛ tala tɛ ka taa dɛ al istishara i bɛ muso in yira i kanubaga dɔw la hakilitigi dɔw k'a fɔ karisa ne kɔni ye muso in ye ɲɛbɔla in fɛ n b'a fɛ nin ka kɛ n furuɲɔgɔn ye est ce que e bɛ muso in dɔn i bɛ dɔ dɔn a ka ko la wa hmm. ni suwazili banna nin de bɛ tugu o la o la silamɛya b'a yira fana k'a fɔ e min ɲininkala diyagoya lo n'i bɛ jogojugu min lɔn muso in na i k'a fɔ i balima silamɛ ye ni muso dɔ de fana a ko a muso ɲɔgɔn dɔ ma a cɛ in kɔni a kɛra komi cɛ in ɲɛbɔlen bɛ ne fɛ sani n ka sɔn a ka ko la e bɛ mun dɔn a ka ko la n terimuso n balimamuso e bɛ mun dɔn cɛ in ka ko la nin ye maa ɲuman ye wa nin bɛ cogo di silamɛya ko i bɛ min lɔn cɛ in ka ko la a fɔ i balimamuso ye kan'a janfa dɛ i b'a dɔn ko cɛ man ɲi a fɔ a ye ko nin tɛ maa ɲuman ye e y'a ye nafolo b'a kun voiture ɲumanw b'a bolo hadamaden ɲuman tɛ maa sigiɲɔgɔn tɛ i b'o fɔ a ye o fɔli tɛ jahiliya ye namimaya tɛ i ye cɛ ka ko tiɲɛ o tɛ i ye muso ka ko tiɲɛ o tɛ la parce que a bɛna don ko min na a ka ɲɛnamaya ko de a bɛna don ko min na a ka diɲɛlatigɛ ko de a bɛna don ko min na a ka diina ko de lahara ni diɲɛ sɔrɔ ko de donc fo mɔgɔw ye don o la doncogo ɲuman na c'est à dire mɔgɔ bɛ don furu la lannaya de kan i bɛ don furu la dɛngɛniya de kan furu ye na taa tiɲɛ ka bali silama na de mun kosɔn étape ninnu kosɔn kana don furu la ten donc n'i banna o la

sabaw ko ko ala kira tun bɛ istikhara dugawu ɲɛfɔ olu ye i n'a fɔ a tun b'u kalan kurana sura la cogoya min na istikhara dugawu ye mun ye i ye fɛn dɔ ye i b'a fɛ ka don a la a kɛra muso ye a kɛra jago ye a kɛra baara ye walima a kɛra siso yɛrɛ de ye i b'a fɛ ka bɔ i ka so kɔnɔ ka yɛlɛma so dɔ kɔnɔ i ye so dɔ ye i b'a fɛ ka taa tigiw nɔfɛ k'i ye istikhara kɛ istikhara kɔrɔ ye mun ye kira ko i bɛ lɔ fila seri

silama ko n'i ye lɔ fila seri ka salam bila kira ko k'i k'a fɔ ale ala e de dɔnni faama ye e de setigi ye ne tɛ fɛn dɔn dɛ wa ne tɛ se ko la n b'i deli n'i ka fisamandiya ye ne b'a fɛ ka don ko sinama in na n b'a fɛ ka muso sinama in furu ala ni n ka hɛrɛ bɛ muso in ka furuli la i k'a ko teliya n ye k'a siraw nɔgɔya ka barika don a la mɛ n b'a fɛ ka muso in furu n'i b'a dɔn ala n ka hɛrɛ t'a la a ko bɛ bɔ ne kunna cogo o cogo i k'a bɔ n kunna ten ka ɲɛsin hɛrɛ ma istikhara filɛ nin i bɛ nin kɛ siɲɛ dama dama siɲɛ fila siɲɛ saba siɲɛ naani siɲɛ duuru ka sɔrɔ ka mɔgɔ ci muso somɔgɔw fɛ ala kira ko a ko ma khaba man istakhara wala nadima man istashara a ko mɔgɔ tɛna bɔnɔ mɔgɔ min ka istikhara kɛ mɔgɔ tɛna nimisa mɔgɔ min ka hakilina ɲini kɛ adamaden ɲɔgɔnw fɛ o la silamaw nin de ye taasiraw ye n'an taara taasira minnu fɛ ka kɔn denw sɔrɔli ɲa sɔn caman na an bɛ bɛn an senma denw jogo doli la nin bɛɛ banna silama in muso nana don i kun ni muso sera i ka so kɔnɔ waati min na bɛɛ b'a lɔn ni kɔɲɔmuso sɛnsɛnna ka na kɔɲɔbon na kɔni fɛn min bɛ yen an bɛɛ b'o lɔn hakilima bɛɛ b'o lɔn mɛ sariya b'a ɲini i fɛ k'i kana o ko kɛ ten ban kana cun o kan parce que a nana d'i ma o e hakili b'o ko min na dɛ o y'aw ka ɲɛnamaya bɛɛ y'o de ye mɛ sani i k'o daminɛ fɛn bɛ yen o ka bila o ɲɛ fɔlɔ o ye mun ye o de ye dugawu ye a bɛ lɔ fila seli n'i ka kɔɲɔmuso n'aw tilala lɔ fila selili la ala kira ko k'i k'a sigi i ɲɛ tilen k'i bolo da a ten kan walima dɔɔni yɛrɛ k'a tensi dɔ minɛ n'i y'o minɛ i b'a fɔ allahumma inni asaluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi lɔnnaw y'a jira k'a fɔ nin tɛ muso yɛrɛ dama ye n'i ye mobili san i bɛ se k'a kɛ n'i ye nɛgɛso san i bɛ se k'a kɛ n'i ye moto san i bɛ se k'a kɛ bolifɛn bɛɛ nin kɔrɔ ye mun ye ala an b'i deli muso in nana ni hɛrɛ min ye a to ne ni muso in ka hɛrɛ in sɔrɔ an ka so yan muso in nana juguman min b'a nɔfɛ ne n'a maa fila an'an sɔrɔfɛn bɛɛ i k'an kisi juguman in ma ka sɔrɔ ka bɛn dɔn in ma dɛ an bɛɛ bɛ min dɔn hmm. n'an taara se yen fana kira ko o fana kana daminɛ ten dɛ dugawu fana b'o la n'an sera yen cɛ o muso o a bɛɛ b'a fɔ nka ni kelen y'a fɔ a b'a wasa bisimila allahumma jannibina shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana ala an y'a daminɛ n'i tɔgɔ ye i m'a ye nin de b'a yirala k'a fɔ ja fɛn ye alabato de ye anw b'a kɛla min ye k'an sena teliya fɛ ten kalaya kalaya la la la alabato don i b'a fɔ de bisimila ala an y'a daminɛ n'i tɔgɔ ye jannibina shaitan shaitana yɔrɔ majanya an na pewu wa jannibi shaitana ma razaqtana n'i nana fɛn dɔ bila an harijigɛ la nin kafoɲɔgɔnya in kɔnɔ i ka shaitana mabɔ a la pewu silamɛ nin dugawu de bɛ kɛ la kafoɲɔgɔnya waati la kira ko ni den nana ka bɛn dugawu nin ma ko sɛtana t'o tɔɔrɔ fiyewu eh, n'i y'a mɛn n kumana n den fɛ a m'a lamɛn mun nɔ don sɛtana tɛ wa n kumana n den fɛ a banna mun don sɛtana tɛ wa ɔ ni dugawu kɛra o dugawu minɛ kira ko sɛtana tɛna gbɛrɛ a la o e ne ma solution sɔrɔ a jogo doli la silamɛw ala ma hɛrɛ kɛla ye ala k'an dɛmɛ ala k'an sutura o la n'an sera nin hakɛ in na an bɛna bɔ kuma na yan waati kosɔn waati min dila an ma a sera n'ala subhanahu wa ta'ala ye walada wɛrɛ bila an harijigɛ la inshallah walada min bɛ tugu nin na an b'o ɲɛɲini inshallah ka na o di an n'an badenw ma an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ silamɛw ala k'an ka furuw laɲa k'an ka denw laɲa k'an ka furu yɔrɔw ɲa